Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Hello a chairde, conas atá sibh? Is fada an lá ó labhraíomar libh agus inniu tá muid I gCeanada! Tá muid i Canada! Scaoil tú an rún, Lucy. Tá brón orm. Um, no, yeah, tá muid ag teacht chugaibh beo ó Canada, tá mise agus Al agus Lucy sa fíorshaol lena chéile Hello. i gCeanada.
Slay ollmhór. Slay ollmhór ag teacht chugaibh beo ó mo sheomra, mo árasán beag anseo in Ottawa. Agus, yeah, tá sé seo craiceáilte, seo an, seo an céad eagrán

Ó, bhíomar ag caint libh agus tá an-chuid catch-ups le déanamh againn. Tá. Lena chéile. Cén fáth an bhfuil muid i gCeanada? You may ask.
Bhuel, a Lucy. So, tá mise anseo ar scoláireacht ICUF agus tá mé ag múineadh na Gaeilge in University of Ottawa don bhliain acadúil seo. Agus tá Al ar cuairt. Hello!
Al, déan cur síos ar an méid atá ar siúl agatsa faoi láthair. Tá mise ar chuairt ó Mheiriceá. Tá mé ag obair mar teagascóir Gaeilge in Ollscoil Villanova
agus yeah, ag cur an teanga chun cinn ansin. Sin é go díreach é.
Agus d'eitil mé anseo mar surprise an lá cheana. Yeah, níor, níor thuig mé go mbeadh sí, go mbeadh Al anseo. Thuig mé go mbeadh Lucy anseo, tá Lucy liom ar feadh trí seachtaine, trí seachtaine um, ach níor thuig mé go mbeadh Al anseo agus bhí Al agus Lucy i mbun pleanála. Ní le Mian pleanáil scímáil. Ag scímáil.
ar feadh what, like coicís? Coicís? Oh, mí, ar a laghad. Ar, ar a laghad, mí. Mí.

B'fhéidir Fan go bhfeicimid Fan go bhfeicimid B'fhéidir tar éis manglam nó dhó Fan go bhfeicimid Fan go n-ólaimid Yeah So tá an bheirt againn ag déanamh an post céanna really don bhliain acadúil seo agus

Bhuail mé le Sinéad in Montréal agus ansin thaistealaíomar go Ottawa le chéile. Ansin beidh mé ag dul go Quebec City, táim tnúth go mór leis sin, breathnaíonn sé an-ghleoite ar fad. Agus ansin ó sin beidh mé ag dul ar chuairt chun m'aintín a fheiceáil in Pennsylvania agus ansin beidh mé ag teacht go Villanova chun Al a fheiceáil arís! Woohoo! So yeah, sin iad mo phleananna. Um, jet setter amach is amach mé Yeah. faoi láthair. Cinnte. Um, níl, níl mo chuntas bainc ró-shásta liom ach is cuma. Is cuma, tá an saol- NASA. tá an saol róghearr. NASA, NASA. níl ach saol Saol amháin amháin agat, agat. a chairde. So ná déan dearmad ar sin. Sin an rud a bhí ar intinn ag Ariana Grande nuair a scríobh sí an t-amhrán Go sin. díreach! Go díreach!

Céard a dhéarfá? Comparáid acadúil a dhéanamh idir cultúr Mheiriceá agus cultúr Cheanada agus cultúr na hÉireann agus beidh sé seo an-acadúil ar fad, beidh sé an-dáiríre ar fad. Céad faoin gcéad. Mar a bhíonns i gach eagrán GaelGals, an-dáiríre, you know? Just na rudaí beaga a thugamar faoi deara, nár thuigeamar faoin tír b'fhéidir sular bhogamar agus na rudaí you know atá píosa beag éagsúil idir Ceanada agus Meiriceá so Al céard ar mhaith leat tús a chur leis seo? Is féidir liom tús a chur leis. Tá mé ag iarraidh smaoineamh ar, chaith mise trí mhí i Meiriceá ar J1 roimhe seo so cheap mé go raibh cineál like gach rud ar eolas agam ach eh rith cúpla rud liom nuair a bhog mé go Meiriceá i mbliana, rinne mé dearmad faoi cé chomh gearr is atá na dorais don leithreas. Yes, chomh aisteach. An-aisteach ar fad. Like, tá tú in ann do chosa agus nach mór, tá tú, braitheann sé ar an leithreas ach in an-chuid áiteanna is féidir leat like tú fhéin a fheiceáil sa scáthán atá os do chomhair mar gheall ar na dorais. Like, oh, níl mé ag iarraidh mé fhéin a fheiceáil agus mé ar, like, ar an leithreas. No thanks. Do not perceive me. Like, céard atá. Bíonn just spás idir na doirse freisin mar is féidir leat cineál, like, daoine a fheiceáil. Yeah, is féidir.
Agus ní maith liom é sin. Más buan mo chuimhne, bhí na leithris mar sin i bPáirc an Chrógaigh freisin. Now, b'fhéidir go bhfuil dul amú orm, but, like, más buan mo chuimhne, tá siad. Má tá aon phic ag éinne, aon selfies sa scáthán i bPáirc an Chrógaigh. B'fhéidir go bhfuil ceann ag Clíodhna nó Rachel. B'fhéidir go bhfuil, actually, yeah. Tá seans. But sin aisteach. Agus thug si-, bhí tusa, Lucy, ag tabhairt amach faoi na leithris anseo nuair a tháinig tú freisin. So, nuair a shroich mé Toronto, Chuaigh mé díreach go dtí an leithreas, mar is eol daoibh, théis eitilt seacht uair go leith, caithfidh tú dul go dtí an leithreas. So chuaigh mé ann. Lads, bhí bhí an leithreas é fhéin, like an suíochán, chomh íseal. Agus like an, like an-fhada? An má dhéanann sin ciall? Like, Yeah. Yeah, like, tá cruth éagsúil orthu. Bhí sé an-éagsúil, like, beagnach ghortaigh sé, like, like, théis cúpla lá a chaitheamh i Montreal, like, bhí, bhí mo thóin actually beagnach pianmhar uaidh mar gheall ar an gcruth éagsúil. Ag déanamh go leor squats. Yeah, li- yeah, go leor squats, yeah, yeah, is Kim K mé anois. Kim Ach, K, Kim K. um, yeah, an-aisteach ach ar a laghad tá gnáth leithreas, um, Eorpach?

tá gach rud cineál costasach faoi láthair ach chuir sé iontas orm cad yeah. rá. Like, díreach le just gnáth bia a fháil sa siopa. Ach go háirithe, like, i gcomparáid le, le hÉire, like, tá sé aisteach mar nuair a bhíomar inár gcónaí ann, as, as if níl mé mo chónaí ann a thuilleadh, but you know what I mean. Um, like, mhothaigh sé ar nós go raibh gach rud chomh costasach fiú ag dul amach i gcomhair dinnéar bhínn, like, beagnach croíbhriste ag caitheamh, like, €10 ar manglam agus €20 ar, ar pasta. Yeah. Ach, like, anseo i gCeanada, like, bíonn costas b'fhéidir €20, $20 ar cocktail, ar a laghad. Yeah. Tá sé craiceáilte!
Oh Yeah. my yeah. I mean, I know go, go, mbí- go bhfuil, like, an currency éagsúil óna chéile agus gach rud mar sin, ach fós, chomh aisteach. Em, ach is cuma, táimid fós living our best lives. Ag baint sult as. Ag baint an sult as.
An méid is mó agus gur féidir linn. Ach yeah, yeah. thug mise é sin faoi deara chomh maith agus you know, bíonn daoine ag tabhairt amach faoi Éirinn go háirithe daoine óga mar tá Éirinn costasach like, tá. Let's, yeah. let's, get one, let's get one thing straight Tá yeah. Éire fós costasach mm. ach um, tá sé i bhfad níos costasaí anseo agus cheap mé ar dtús báire just gur baineadh siar mé mar gheall ar an like, conversion rate agus yeah. agus go raibh cuma níos daoire ar gach rud. like nuair a théim chuig an caifé agus nuair a fhaighim silly little oh, caramel latte tá mé i dtaithí ar like cúig sé euro b'fhéidir a íoc do sin agus anseo tá mé ag íoc like 8 b'fhéidir 7 8 like yeah. dollar so tá sé just as like, agus fiú ag dul ag siopadóireachta like Ní dhearna mé siopadóireacht, you know, the big shop or whatever, siopadóireacht mór, um, S, ceannlitir S, ceannlitir M, go fóill, ach fiú just ag fáil, like, rudaí beaga. Sure, just fuair muid like, just, like snacks inniu yeah. agus bhí costas beagnach 50 dollar air yeah. agus bhí just like criospaí agus like salsa agus

Agus tá sé fós seafóideach costasach. Aisteach. Just like ní, ní chreidim é. Mar cheap mé, ó, más rud é go mbogaim go Ceanada, beidh Aldi ann or beidh rud éigin mar cosúil leis sin ann ach níl. No, bougie super value of Canada. Bougie super value of Canada, shout out Loblaws. Is breá linn thú Loblaws. Yeah, sin an áit a dtéim chun mo chuid siopadóireachta a dhéanamh agus tá sé costasach AF. Yeah.
Ach tá na aesthetics deas go leor ann san áit sa, yeah, sa, like yeah áit torthaí agus glasraí you know ar a laghad but yeah an-chostasach tá sé sin fíor thug mise faoi deara agus muid in Montreal so um is is cúige difriúil é Montreal ó Ontario so Quebec nach ea tá sé i

like, mar is eol daoibh, is aoibhinn liom madraí, táim gafa leo. em, agus bhí siad chomh gleoite, bhí siad ag rith thart timpeall orm, agus bhí na mná just like, like, I don't know, ag rá brón orm agus ag, like, gach rud mar sin. Agus, I don't know, like, in Éirinn, mar is eol daoibh, like, bíonn gach duine chomh cairdiúil lena chéile ach tá rud éigin difriúil anseo, mothaím go bhfuil, like,

tuairim deas acu ar an tír. B'fhéidir é. Dúirt mo dhaid sin i gcónaí faoi Cheanada go raibh gur chuir sé gur chuir sorry gur chuir muintir Cheanada muintir Éireann ó like na seascaidí nó na seachtóidí i gcuimhne dó. So yeah beidh sé spéisiúil le feiceáil beidh siadsan mo thuistí ag teacht ar cuairt chugam go luath beidh sé spéisiúil le feiceáil an bhfuil an tuairim chéanna sin aige nuair a fhágann sé nó nach bhfuil. But ar an iomlán tá na daoine an-deas. agus an bhfuil siad mar sin i Meiriceá freisin? Caithfidh mé a rá tá. Go maith. Mothaím go bhfuil, braithim go bhfuil daoine, like na daoine a bhíonn ag obair sna siopaí anseo tá siad níos deise, tá siad níos cineál gealgháirí. Yeah. Ach nuair a chasaim le daoine ehm díreach go ginearálta i Meiriceá tá siad an-deas, like éinne ar chas mé leo san ollscoil nó a bhfuil mé ag obair ann tá siad go hálainn ar fad. Uhm uhm. Ach no, I think go ginearálta no tá like tá na Meiriceánaigh an-deas. Go maith. Umm tá so um like bhí mé i Nua Eabhrach le Leah agus Molly cúpla seachtain ó shin.
Leah Ní Mhurchú, cara an phodchraolta. Woo!
Umm agus bhí sé sin go hálainn agus like Nua Eabhrach atá ann so ar like ní raibh aon duine like drochbhéasach, it's just tá an-chuid daoine ann agus tá ort do bhealach féin a dhéanamh. Yeah.
Um, Concrete jungle, wet dream tomato. Sorry, Leonard, fear é sin. um, ach, yeah, i ndáiríre, like, bhí uh, bhí daoine fós deas, you know, s- sa cathair chomh mar, like, níl cónaí orm i gcathair, m- gcathair mhór, i- tá cónaí orm i- i mbruachbhaile. Mm. Um, agus mar sin tá níos lú daoine ann, agus tá seans go mbíonn daoine cineál níos deise Yeah. mar gheall air sin.

timpeall orainn anseo in Ottawa agus tá cuma dubh orthu agus tá siad an-aisteach ach an-ghleoite ar fad. Tá siad níos lú ná na cinn sa bhaile, ceapaim. Tá siad, tá. Yeah, actually tá siad níos lú. Yeah. Yeah. Tá siad níos lú ná na cinn liatha. Yeah, go díreach.
Cos Jesus, tá na cinn liatha againne, Íosa Críost, tá siad róchairdiúil. Yeah. Tá, tá ceann, like, lasmuigh de mo theachsa, tá sé is breá leis a bheith ag seasamh ar an rud air conditioning atá agam ar mo fhuinneog. Ar thugamar ainm dó go fóill? No, níor thug.
Ba cheart dúinn ainm a thabhairt dó anois. Is tá an ceart agat. Leah, like as in Liath, L-I-A-T-H. B'fhéidir.
B'fhéidir. But ceapaim.
B'fhearr like ainm cineál, I don't know, tá sé sách.

Tá siad i dtaithí ar dhaoine agus mar sin tá siad ró-chompordach le daoine and I'm like tá tú róghar dom. Bailigh leat le do thoil. Agus déanann siad fuaimeanna? Cheap mé gur éan a bhí ann nó nó nó an cineál fuaim a dhéanann siad like Tá sé ar nós éan i ndáiríre? Oh my God. Tá sé ar nós éan. Ní raibh mé ag tnúth leis sin. Tá sé

agus chonaic mé dream mór de like buachaillí frat ón ollscoil. Níor thuig mé céard a bhí ar siúl acu and I don't think go bhfuil mé ag iarraidh fáil amach céard a bhí ar siúl acu. Um, mar like seachtain na bhfreshers a bhí ann. Oh, so, Oh, he's Hazing, crazy.
like, Hazing. hazing. Sin cóscanrúil. Níl níl clú dá laghad agam, níl mé ag iarraidh fáil amach ach bhí rud éigin ar siúl acu agus bhí siad ag iompar um, cathaoir uilleann.

toast do cheannsa. Agus uachtar agus gach rud orthu like they're like whoa. A déarfainn go mbeidh costasach like $9 ar ceann. Ar a laghad.
Tá yeah. Yeah. Like lads no. Go deimhin.
Craiceáilte. Craiceáilte. Agus caithfidh sí, caithfidh Canada ar an iomlán graphic designer. a fháil, a fhostú, a fhostú le ceann nua mar céard sa diabhal atá ag tuirlint leis na póstaeir agus na le na comharthaí ar na siopaí ar fad.
Lads, just saying, táim anseo má tá éinne ó Cheanada ón rialtas ag éisteacht. Justin Trudeau. nó is féidir linn ríomhphost Rory a chur chuig Justin Trudeau go díreach.
Blame Hart.

Bhí sé i gcónaí ar intinn agam iad a cheannach mar ba mhór an tionchar a bhí ag Alex Ó Cheallaigh ón gClub orm agus theastaigh uaim iad a cheannach mar gheall air sin mar bhí sé an-deas agus lig sé dom a bheith i mo DJ sa chlub ar ndóigh agus thuig mé, bhuel cheap mé go mbeadh mé in ann aige ach níl mé ró-chinnte anois. Tá tú ar fheabhas! Tá sé spraíúil though. Tá just cleachtadh ag teastáil, tá tú class. An rud faoi like

is fuaire sa domhan. Sin craiceáilte. Tá like áit sa Rúis sin a Yeah, haon i ndáiríre agus ansin Ottawa. Ottawa.
Wait, cén fáth cén fáth gur Ottawa atá ann i gcomparáid leis na háiteanna eile? Níl níl fhios agam. Táim chun seic a dhéanamh anois. Chuala mé sin aréir ar aon nós ó... B'fhéidir príomhchathair.
Dhuine áitiúil. gas. Bhuel, ní dóigh liom go mbeidh sé chomh dona sin, na filí. Beidh sé fós ag cur Yeah.
sneachta though, nach mbeidh? Ó beidh, faigheann muid snach- sneachta i mí, mí na Nollag, mí Eanáir, mí Feabhra. So beidh sé sin agam freisin, em, ach.

bonjour hello agus ansin fanann siad ar cén teanga atá agat. teanga atá agat. ag an duine. Yeah. Tá sé Agus chomh cool. tá ar na comharthaí ar fad agus eh, aon cineál fógraí Yeah. eh, tá an dá theanga ann. Yeah, beidh tweet ag teacht amach go luath a mholaim daoibh. Tá mé ag ba- bhí mé ag bailiú le cúpla grianghraf. Díreach le taispeáint go bhfuil sé chomh éasca é d- é dhéanamh Yeah. agus like, níl aon leithscéal againn No, ina níl. raon ra. nó níl. Agus an rud faoi tá sé sna háiteanna cineál foirmeálta agus na háiteanna neamhfhoirmeálta agus sílim gurb sin an difriocht is mó really idir muidne agus iadsan anseo I guess mar bhí ormsa

ar theastaigh uathu Fraincis a labhairt, so tá sé, ní thuigim cén fáth nach féidir linn é sin a dhéanamh in Éirinn, agus sin na háiteanna kind of oifigiúil, oifigiúil is dócha, ach tá an teanga le cloisteáil sna caiféanna, sna siopaí, ar campas, um, Gach áit in Gach Éirinn. áit. like sna Yeah. clubanna oíche, like literally gach áit, Yeah. agus Tá sé ar aos.

Is is éasca é sin a rá anois, like, beidh sé deich n-uaire níos deacra a déarfainn nuair atá an sneachta actually anseo agus beagnach chomh hard le m'fhuinneog. So, Beidh sé spraíúil, le though.
feiceáil. Yeah, so ní thagann sneachta chugat go dtí an an bhliain seo chugainn. Deir, bhuel, seans go, I mean, d'fhéadfadh go mbeadh sneachta ann, like, mí na Samhna ach ní ní bhíonn de ghnáth. Yeah. Bíonn sneachta acu mí Eanáir, mí Feabhra.
Ok, go breá. Bhuel beidh mé ag teacht ar chuairt arís le cúnamh Dé chun an sneachta a fheiceáil mar níl fíor sneachta mar sin feicthe agam really mm. riamh. Like, um, bhí mé ag insint daoibh um, go, go ndeachaigh mé go dtí an Iorua um, nuair a bhí mé níos óige agus bhí sneachta ann ach bhí sé an-chrua mar bhí sé rófhuar like, mm. um, mm-hmm. bhí oighear ar bharr an mm-hmm. sneachta. Mm -hmm. yeah. um, so ba bhreá liom like, sneachta úr

Tá an triúr againn gafa leis. Tháinig mé ar, bhuel, tá an aip agam le fada ach tháinig, tháinigamar ar like an suíomh idirlíne inné, an inné? Yeah, cúpla lá ó shin. Lá, cúpla lá ó shin. Cúpla lá ó shin, yeah. Em, agus tá sé iontach spraíúil ar fad. So, séard atá i gceist leis ná like cuirtear in áit randamach timpeall an domhain thú agus caithfidh tú like suss amach cá bhfuil tú basically. Um ach bíonn quizeanna ann acu agus um céard e- níl sé sponsored by the way ach má tá sibh ag éisteacht GeoGuessr ba bhreá linn sponsor a dhéanamh libh. Um bhíomar ag déanamh an-iarrachta an um léarscáil, not léarscáil, like.

beag bídeach. Beag bídeach faoin tuath agus d'fhéadfadh gur aon chontae atá i gceist. Agus níl comhartha ar bith ann. Is sin é. Agus d'fhéadfadh gur, bhuel, d'fhéadfadh gur Port Láirge atá ann ach d'fhéadfadh gur Doire nó Muineachán atá ann. Níl a fhios agat, tá sé ar fad mar an gcéanna. Tá sé ar fad mar an gcéanna. Uair amháin fuair Sinéad sea ceann iontach. Cén áit a raibh sé? Stoneybatter, nach ea?

Ní raibh mé go maith aige ach bhain mé taitneamh as. Ní dhearna mise eolaíocht riamh. Sin craiceáilte. Do you know, like, just fós ní chreidim sin. Ba chóir go mbeadh eolaíocht éigin déanta ag gach duine. Tá sé chomh tábhachtach. Yeah, thaitin sé go mór liom nach raibh ormsa é a dhéanamh le bheith ionraic mar is duine mór, you know, ealaíonta mé. Ní raibh gá bíonn an dúinn t-eolas ag é a dhéanamh teastáil. ach nerd. Bíonn an t-eolas ag teastáil, sure, but like fuair mé eolas as cúrsaí staire, you know, ranganna staire agus.

Ní thuigim conas. Níor thuig mé conas tine a like a a mhúchadh. a mhúchadh go dtí like cúpla bliain ó shin. Bhí mé díreach chun é sin a rá agus like sin é mm. nar an é nár thuig tú like conas no. an rud níor thuig tú nuair like nuair a chuireann tú like clúdach ar an rud éigin gur bhí bhíon air sin
an rud atá á rá agam nar ar go bhfuil eolaíocht. Mar is go bhí mise istigh sa chistin um, cúpla classic yeah. Mm. agus bhí an, bhí mo dheaid ag déanamh tae nó rud éigin agus bhí like an stove ar siúl, you know? Yeah. Agus chuir mé chuir mé an tea cosy thar an um, an pota agus ansin like you know, Las sé.
las sé. Oh my god, Sinéad. Um, so, Oh, tháinig God. tháinig mo dheaid isteach. Pause. Agus bhí sé dúirt sé liom

Um, yeah, so. Sin gas. Ba cheart eolaíocht a dhéanamh, I guess. Ní raibh sé riachtanach i mo scoil ach an oiread though. Like, mm. you know, rinne formhór bhí dhá rang bitheolaíochta ann agus ní raibh rang ceimic nó rang fisic ann. sin don Ardteist. Don Ardteist, yeah. Ó, ní raibh sé riachtanach daoibhse don ar chor ar bith. No. Lucy sin like ní dhearna sí eolaíocht ar bith ní dhearna sí don Teastas Sóisearach. Ní dhearna mé sé riachtanach no níl sé. Are you sure?

Like, dá mba rud é go raibh tine thall ansin, I wouldn't say go mbeadh a fhios agamsa céard le déanamh leis ach anois agus rinne mise eolaíocht, like, so, you know, braitheann sé ar an, ar an duine, sílim, agus. Agus, like, níor thuig mé aimsir chaite anois. Anois tuigim. Anois tuigim, toisc gur labhair mo dheirfiúr liom faoi. So tá sé go breá, you know? Yeah. Is próiseas fadtéarmach é í an oideachas. Tá an oideachas is breá liom sin.
Mar sin, is cuma más rud é gur fhoghlaim mé seo sa mheánscoil anois agus mé daichead, ní mhiste liom. Ní mhiste liom. Agus sin an fáth go bhfuil an focal 'foghlaim' ar mo lámh, mar ní críochnaíonn an próiseas riamh. An bhfuil tatú agat?
Tá! An bhfuil tatú agat, Lucy? Ó, yeah, tá! An ghrian agus an ghealach. Yeah, bhíomar ag caint faoi tatúanna, actually, agus bhí Ella ag rá nach bhfuil tú, níl tú ag iarraidh ceann a fháil. go luath. Níl sé ar intinn ag Tríona. Níl sé ar intinn agam ceann a fháil mar athraíonn mo intinn. Ní bhéinn ag iarraidh, like, bíonn cineál, like, phases agam agus taitníonn rud go mór liom agus ansin cúpla bliain i ndiaidh ní hé an rud is fearr liom a thuilleadh agus eh, just ní sin, yeah, just níl really like spéis. Yeah, níl ceann uaim. Sin cool.
Ba bhreá liom níos mó cinn a fháil. Tá an oiread sin dóibh uaim agus nílim cinnte, like, ar cén áit a bhfuil siad uaim, sin sin é an fhadhb dom. Ba bhreá liom sú talún beag a fháil. Yeah. Um, ach, yeah, tá sé intin, ar intinn agam é a fháil, like, ar mo lámh, saghas, like, um, ar an taobh istigh de mo lámh, uh, os chomhair m'uillinn, like, an crease de m'uillinn. Ach tá eczema agam ansin, so nílim cinnte an féidir liom, like, an bhé, an mbeidh siad in ann, you know? Yeah. Níl 'fhios a'm céard é an phróiseas Seachas leis. pian mhór. Yeah, ní fiú an pian, an phian a bheadh

Chuardaigh mé ealaíontóirí agus stiúideoanna anseo ach bíonn siad i gcónaí like lán. lán. Yeah. Yeah, rinne mise an rud céanna agus bhí sé ar intinn agam ceann a fháil agus mé anseo chomh maith ach yeah, bhí sé ródheacair teacht ar éinne. So ceapaim go mbeidh ormsa fanacht go dtí go bhfuil mé ar ais in Éirinn ag am Nollag le ceann a fháil. Agus tá ealaíontóir ar intinn agam ón mBré, Heather Marie Tattoos, lean í, tá sí riamh. So tá súil agam go mbeidh mé in ann é sin a fháil Exciting! Aon scéal eile againn gals aon scannal eile Scannal scannal. Scannal, scannal. ar tharla aon rud sa mheán le déanaí ar mhaith linn a bheith ag caint faoi? Uh, tá mná na hÉireann sa Ar aos. soccer tríd go dtí Ar Corn aos. Domhanda. Wú! Hup na mná. Hup na mná. Yeah.
Hup na mná.
Maith sibh cailíní. Mná na hÉireann.
Aon aon scéal eile?

Máistrí máistrí sibh anois? Sure.
um, yeah, Woohoo. but a bhí an-bhliain againn um, ag tabhairt faoi Scríobh agus Cumarsáid i UCD agus d'fhoghlaimíomar an-chuid agus Cosúil leis an Yes. tuiseal ginideach? Ah, cosúil leis an tuiseal ginideach. agus tá mé an-bhuíoch as Al mar gan í ní dóigh liom go mbeinn in ann an bhliain a dhéanamh. Má eit le bhfuil ní raibh mise ní bheadh mise in ann an bliain a dhéanamh gan thú ach Yeah. oiread

Slay. So, yeah, tá mé chun sos a ghlacadh ón saol acadúil mar mac léinn. Anois. Anois.
Ar feadh tamaill. Níl fhios agam cén fáth go bhfuil mé ag iarraidh dul ar ais chomh luath seo, but ar aon nós. Ní hé go mbeidh ar chor ar bith. Níl mé chun mar níl airgead agam so caithfidh mé. Seo an fhadhb. Valid. Caithfidh mé obair a dhéanamh le airgead a fháil mar ní féidir maireachtáil ar airgead mar mac léinn dochtúireachta in Éirinn. Yep. No, ní féidir. Umm, so, go dtí go bhfuil cúpla punt sa phóca agam ní bheidh mé ag filleadh ar an ollscoil. Ach, yeah, Al, tá mé cinnte go mbeidh tú liom. Ag staid éigin beidh amach anseo. Ag staid éigin beidh. Aww, tá sibh chomh gleoite. Yep.

é ar scéal na Gaelgals níos déanaí, I mean, not níos déanaí inniu, but you know. Cúpla, like, seachtain ó shin.
Is féidir linn, like, um, buaicphointe, highlight, Canada a cruthú nó rud éigin ar an... Actually, ba cheart dúinn sin a dhéanamh, yes. Ar an leathanach nó rud mar sin. Ach go dtí an tseachtain seo chugainn nuair atá triúr, no, not an tseachtain seo chugainn, an coicís seo chugainn, nuair a bheas triúr eile ós na Gaelgals ag labhairt libh.
Slán! Slán a chairde! Mo ghrá sibh!